mma mma uh, I just I'm gonna be brief somebody said why are you isi na gaa like hụ ihe ndị ọcha butere n'ala igbo anyị and eh, na ị ka nọkwa n'obodo ndị ndị ọcha bịara n'ala igbo anyị anọrọ ha over 300 years and ha ka nọdụkwa n'ala anyị ugbu a although na ndị ọcha apụọna but ha plantere their agent foot soldiers agent of the slave masters the pastors and the priest o nweghị otu ihe ọma ndị ọcha butere n'ala Igbo anyị ị ga-asị na ha wetara telephone that's not what I'm talking about mgbe ndị ọcha bịara n'ala anyị ihe ha wetara wu mpempe akwụkwọ after ekwensu the mighty god of war gburu ha gbuo ha gbuo ha ha agbalaga laa larie ha bịaghachi ọzọ sụrụ uwe white butere na anyị akwụkwọ arụ edere akụkọ Mike Ejeagha ejikọba nwa nnụnụ nne ya efe bullshit Joseph asịkwa Mary asịkwa apostle asịkwa akụkọ iberibe a na-akọrọ n'ụmụaka agwọ jikwa tụma nwaanyị ime agwọ jikwa kpọrọ nwaanyị onye ọzọ bullshit agwọ jikwa kwuo okwu akụkọ iberibe mmadụ kọọrọ gị akụkọ na this 24th century ị kwesịrị were aka ntị were aka ntị makpọọ ya anya and ka m gwa gị this your bullshit speaking in tongues ekpere ndị pastọ ara ha na-ekpe enweghị otu ihe nọ ya n'ime enweghị ihe ọma one thing nothing one good thing that comes out of it na-awụhụ to take advantage of you to rip Off one day they will tell you, oh, this is our offering box or this is our account. Zitera anyị ego ka ha ji na-afụju akpa. Arụ ihe ndị ọcha butere na anyị okpukpere ndị ara arụ ebutere ha. Ndị na-asụ uwe white na ndị pastọ na-asụ uwe suit na-agbagharị ọ wụ arụ. ọ wụ arụ mgbe ekwensu gburu ndị ọcha butere ya and ọ kwa arụ ugbu a mgbe ndị igbo ndị iberibe that promote the religions of their slave masters the institution of those that oppress their ancestors kill their ancestors ọ wụ arụ mgbe ahụ ọkwa arụ today ka onye amụma na-ekwuye in the land of the ashkenaz ọ wụ arụ ha butere na anyị ọkwa arụ n'ụbọchị taa ga-amanye gaa hug transformer arụ wụ arụ and maka ihe arụ ka ala igbo na-eji agba aghara aghara ka ndị Igbo ji anyị enwerebe onwe anyị aga-enwere onwe as long as arụ nọ anyị na isi anyị that's why anyị ji nwee coconut n'isi anyị arụ wụ arụ asịghị m gị esona arụ ndị ọcha butere but ekwekwala ihe arụ ha butere ga-emebi ọdịnala na omenala ndị Igbo anyị nna nna anyị ha chukwu n'onwe ya anyị na Chukwu gbara ọgbụgba ndụ ndị Igbo before ndị ọcha ebutere naanị nwaanyị ewere na ara ya bulie ya elu na this nwoke na-akpọ ntụni Chineke arụ wụ arụ awụ m onye amụma were tithe gị were your offering were ya tinye n'ime ike gị awụ m onye amụma nke chukwu chukwu amụma agwụ amụma nọ m n'ime ndị mbụ na ndị egede nọ m n'ime ndị mmiri nọ m n'ime awụ m onye amụma were tithe gị were offering gị tinye n'ime ike gị onye amụma agagharị ọrị chineke ala igbo na-agba aghara aghara anyị ga-alaghachite n'okpukpere nna nna anyị ha ekwenye na chukwu hapụ arụ ndị ọcha butere n'ala anyị ndewonụ ya dịrị ụnụ na mma ndewo anyị nọ na lunch now